daalụ maka isoro anyị ụbọchị nke taa gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa mụnwa bụ okafor shedrack arinze ga na-akụziri gị gọọmenti na ka o si gbasata gọọmenti n'obodo gọọmenti dịka anyị si mara bụ okwu anaghị a na-anụ nke na-abụ kepụkepụ kama ọ bụ okwu onye ọbụla maara maka ya mana nkọwa gọọmenti bụ ihe onye ọbụla amaghị nke ga-esi akọwa gọọmenti ọfụma n'ihi na gọọmenti nwere ngalaba nkọwa ya dị iche iche Ndị ọkachamara wepụtara ụzọ ịtọ a ga-eji wee kọwaa ihe bụ gọọmenti. Nke izizi bụ gọọmenti dịka ewumewu obodo. Nke ịbụọ bụrụ gọọmenti dịka ọchịchị na gọọmenti dịka ngalaba nkụzi. Gịnị bụ gọọmenti dịka ewumewu? Gọọmenti dịka ewumewu bụ ụzọ maọbụ ewumewu obodo wepụtara iji wee chịkwaa ma chekwaa onwe ha. Ewumewu ndị a bidoro site na ogo dị iche iche e tinyegasịrị ihe ọbụla Ụmụ ihe gọọmenti wepụtara dịgasịrị iwu na ihe na-esota mmụọ iwu obodo na ọchịchị ewepụtasịrị. A bịa na gọọmenti, gọọmenti si na ụzọ ma ọ bụ ọkpụkpụ jidere obodo a ga-eji wee mee ka ọgbanaghara ọbụla adịna n'obodo. Gọọmenti dịka ọchịchị bụ mgbe ewumewu a bidoro ịrụ ọrụ. E were ndị ọkachamara ma ndị nwegasịrị ume ebe dị iche iche tinyegasịa ha n'ebe ha kwesịrị ịnọ ka ha nwee ike na-arụ ọrụ ma mee ka obodo na-aga n'ihu. A bịa na gọọmenti dịka ọchịchị, ọ bụ ndị mmadụ e wepụtagasịrị na ọchịchị e wepụtasịrị iji wee mee ihe dị iche iche dị mkpa n'obodo dịka onyeisiala, osote onyeisiala, onye na-elekọta gburugburu anya na ihe ndị ọzọ. Nke kachasị mkpa bụ gọọmenti dịka ngalaba nkụzi nke anyị na-eme ugbu a, nkụzi nke ọgbara ọhụrụ, nkụzi nke ịnọ n'ime klaasị na nkụzi nke mmadụ ịhụ n'anya. Ebe ọbụla a na-akụzi gọọmenti, Nke ọbụla anyị ji akụzi gọọmenti, o so na ngalaba gọọmenti. Ihe e ji wee kee ụmụ ihe a ụzọ ịtọ bụ na ọ bụrụ na e wepụta ụmụ ihe dịka gọọmenti, mmadụ asị gị na gọọmenti bụ ọchịchị a na-achị obodo. O ko- o kwughị ihe ọbụla gbasara gọọmenti n'ihi na o nwere ngalaba ihe a na-akpọgasị gọọmenti dịka nke nkụzi ama mbata ya na ya, ewumewu ama mbata na ya. Ikwu na gọọmenti bụ ihe a na-achịcha obodo, i- ihe ị na-ekwu bụ sọsọ na gọọmenti dịka ọchịchị o nwezie mmadụ ajụ gị gọọmenti a na-akụzi na n'ime klaasị kedu nke ọ bụ ọ bụ ya bụ gọọmenti nke ngalaba nkụzi mgbe a na-akụzi maka obodo ndị ọzọ maka ihe dị n'obodo na anyị mmekọrịta na ihe ndị ọzọ kedu njirimara gọọmenti dịka ụzọ ọchịchị nke izizi bụ na e nwere iwu a bịa n'obodo O nwere ngalaba e wepụtara bụ ndị na-edu ndị omebe iwu, ndị ọ bụ ọrụ ha bụ imebe iwu. O nwekwara ndị na-atapị iwu, nwezie ndị ọ bụ na ọ ịtụle iwu ma mee ka okwu bụrụ iwu. Iwu nwere ụzọ dị iche iche ọ na-agabigasị tupu ọ bụrụ iwu. A naghị agbapụta mapụta iwu ma were ya tụpụta sị na ihe a bụ iwu. E kwuo ya bụ okwu dịka onye isi ala na-ekwu, ndị na-atapị iwu na ndị na-emebe iwu ekwuo ya ma mee ka ọ bụrụ iwu. Ụzọ ọzọ bụ ike ndọrọ ndọrọ. Gọọmenti ọbụla ga-enwerịrị ike ndọrọ ndọrọ nke bụ na ọ sị taa obodo akwụsị, ọ sị gaba obodo agaba. Ọ bụ na site na ndọrọ ndọrọ ka a ga-esi wee jee ma wepụtakwa ike a. Ike ndị a niile bụ ike ndọrọ ndọrọ sikwa n'iwu maka na ọ bụ iwu bụ ihe na-ekwu ebe ike bidoro na ebe ọ ga-akwụsị. Ọzọ bụ ego. Gọọmenti niile chọrọ ego ma kwee ka ego bụrụ ihe buru ibu ma bụkwara ihe dị mkpa Ọ bụrụ na gọọmenti enweghị ego, ha ama arụ ọrụ ha chọrọ ịrụ. Ọzọ bụ nkwado ọhaneze. Obodo ọbụla ma gọọmenti ọbụla kwesịrị inwe nkwado ọhaneze nke ga-abụ na ọ ga-enye omume ma gbaa ha ume ime amụma ọbụla ha wepụtagasịrị. Ọ bụrụ na ọhaneze akwụghị gọọmenti n'azụ, ọ ga-enwe ọ ga-eti ọgbatauhie n'ihe ha na-eme. Ọzọ bụ mgbanwe. Otu onye anaghị achị obodo dịka anyị ga-esi na-eme mgbe gboo. Ya kpatara na site n'oge ruo n'oge, a na-agbanwe gọọmenti, wetakwa ọzọ iji wee mee ka onye ọbụla ma ọchịchị rute onye ọbụla aka. Ọzọ bụ nchekwa. Ọ bụrụ na a hapụ gọọmenti, ndị omekome ga-akpara ha aka were ya ata gị. Nke bụ na e kwesịrị ka ndị gọọmenti nwee nchekwa zuru oke ma mee ka ha rụọ ọrụ ha udo na ndewo.